that have been published in our newspapers as usual with us here the daily times and the nation newspapers in our today's program you are with me charity chilange and my colleague gift kalonga mwadzuka bwanji tadzuka bwino kaya ndadzuka Yeah. tiyambe kapena muyamba Ah, ndiyambe muyambe pano tipanga

reviewing reports related to the plane crash that killed former vice president Saulos Chilima and eight others. Yeah.
Okay. Eh, I think ndi zomwe amalawi akhala akudikira mhm. ndithudi kunali ndithu mkoke mkoke mnyumba ya malamulo mpaka na uh, ajawa Mhango Mm. anazanena zakuti "Mm, mm, munthu mpatseni mpata Mm. mpatseni nthawi yokwanira Mm. apange review malipoti mm, mm, mm. akamaliza abwera atifotokozera ndipo atiuza way forward so ndizabwino kuti ah, tsopano amaliza kuunikira ma report onse 4 Four. yes okhudzana ndi ngozi imeneyi tsopano patsalira ndiko kuti azitu- atiuzanji apa apa pangonena kuti mm, ah, zimene apezazo apita nazo kwa president Ah, yes. eh, ndi a president ajaso akhala ndi mbali yawo yoti alankhulepo pa nkhani imeneyi koma nena kuti sanena uh, ma recommendations awo pakadali pano Oh a minister Eh, sa- safotokoza safotokoza. ma recommendations Yeah, awo kwa aha. a president Yeah, ndinene kuti ku- ku, ku public kuiuza Okay. public ma recommendations ama report kuti ma gaps kapena machani so Yes. iwo Adikira azipeleke kwa munthu wamkulu. yeah munthu wamkulu ah, chifukwa ndi- ndi- ndi amene anayambisa nkhaniyi munthu wamkulu Yes. ngati mmakumbukira pa press briefing paja ananena kuti ah, ndikasankha justice minister ndi amene azayendese nkhani imeneyi ndi pamene tizaone kuti kodi nkofunikira kupangaso ah, Kafukufuku kafukufuku wina wina kapena ayi. kapena ayi chabwino chabwino Eh, Ah, ndiye basi ah, amalawi kwawo ndikudikira Kudikira. Ah, kuti ziyende motani Mm, mm, koma nkhani ndi imeneyo kuti amaliza kuunguza kuunguza unguza Mm. yes za malipoti amenewa okhudza imfa ya achilima komanso anthu ena 8 alright on the front page of the nation newspaper parastatal boards stuck government still doodling six weeks after dissolutions

oyendetsa ma parastatals of course eh, nthawi ikukhala ngati i- i- ikupitapita choncho and there are worries kuti mwina kuti tisasankhire adindo mm, ma statutory

Izizi zikutanthauza kuti pakadali pano ma parastatal amenewa ali pa autopilot kapena what is really happening because as a country eh, sizingatheke kuti makampani aziziyendetsa okha um, there is a need kuti zinthuzo zitachitika mwamachawi yes eh, pa- pa- kufunika ndithu kuti zinthu zizichitike mama- mwamachawi kutengera zakuti tsopano ndithu chipangireni dis- dissolve eeh ma agent amenewa its now 6 weeks so Nthawi bon- yatalika. nthawi yatalika Mm, ndithudi pakufunika ndithu machawi kuti mmene mutisankhire mwa adindo nkuona kuti ngati dziko tizichita motani kupita chitsogolo chifukwa olo panopa zinthu zina zikayima timasowa woloza chala Mm, mm, mm. kuti pamenepo tsopano tiziti bwanji Eh, kumene kuno kumachuluka blame game

14.4 billion, approximately USD 8.3 million, to support the national 2025-2026 emergency lean season response and home grown school feeding program in Malawi. Iyi Wow. ndi nkhani yabwino kwambiri. nkhani yabwino kwambiri tikaona chiwerengero cha anthu amene akhudzidwe ndi njala imeneyi i think eh, ndi nkhani yabwino kwambiri chifukwa ithandizira pena pake Mm, zoona ngakhalebe nkhawa imakhala ku targeting Mm. targeting as in Mm. kupeza ma beneficiaries beneficiaries a ma programs amenewa umapezeka zoti anthu amene kuthekera ali nako Mm. akukalandira matumba 7 achimanga Ati poti ndi afumu. Vutotu limene lili Malawi Akulowa muno. m- matumba 7 achimanga akulowa m'nyumba mwa block leader. Mwana aliyense analembedwa. Ei. Nkupezeka zoti nkhalamba ina yake ili potero Yovutika. yovutika sinalembedwe. So zimakhala zinthu zomvetsa chisoni. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu amene ali ndi kuthekera akalandiranso dzina Mm, pamene munthu mm, woti ndi amene amayenera we have ma child headed families oti Zoona. ndi amene amayenera kumakhala patsogolo kumalandira mathandizo ngati amenewa koma si mmene zinthu zilili sindikudziwa zoti tidzapange bwanji fami mmene ndimaonetsetsa chimene ndimaona ndi chonena kuti ngati dziko ukakhala zinthu zina zake zonena kuti akuyeneka kupindula anthu ovutikitsitsa kumapezeka kuti anthu andalama ndi amene akupindula yes zimene zima ndi kanoti pamakhala ngati ah, pali madyeramphoto a anthu ena ake amene ali andalama kale ndi zinthu zinazi zi- zimangoyeneka tilekeze kuti ngati munthu umapezako kena kake zinazi utha kungowasiyira anthu Yes. umapezanso amene onda amenenso akuvutanso Eh, chakuti sinalandire nawo pena pake kamoyo kamene kaka yayi titakasiya Yeah, chifukwa of course kumbali ya, ya kumamidzi kuja kuli um, m'mbuyo mwa amayuza system yomwe amati UBR komano ndi anthu aja oti mina panopa ena anasunthako zawo zinayendera amayenera atasunthidwa kaye mu chimphika chimenechi kuwachotsamo kuwachotsamo kuti mulowe anthu amene ndi ovutikitsitsa pakanali pano angali ku joni alembetso zovuta koma zikabwera kwathu kuno mtawuni muno ngati za ma lean season chanichanichanizi zimakuwa kwambiri ndimona ngati zimadzera mwa mafumu Eh, when ya kwathu kuno like tili ndi nkhani ya ma- ma block leaders Ma block leaders, like, sure. yes zimadzera mwa mafumu umangoona zoti anthu aja alembana okhaokha pamene kuti kumalembedwa zakuti Eh, komatu awo akuti sanalembe koma kuwaona amene sanalembedwewo ndi amene amekhala- amayenera kukhala Mm, patsogolo zoona. zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri so Tip. i think ngati dziko pamenepa tiziganizira when it comes to kupanga target anthu amene akuyenera kumapindula ndi such kind of programs

iyayi wiki inotu ndi ya azibambo ndiyeno isiyeni
isiyeni Ii, tisaisiye I mean pa 37 councils mzimayi mmodzi amene wasankhidwa ngati chairperson i think we can do better malawi should do better on the women leadership of course this has been a call yakhala nkhani yokambidwa nthawi yayitali uh, nkhani um, uh, we had uh, the recent uh, general elections Inapangaso produce very few women legislators and even ma ward councillors so ndi zinthu zodandaulitsa. I think pamenepa pakuyeneka pataikidwa ma tinganene kuti chani ma policy ena ake or timanena kuti deliberate policies yes, kuona kuti angati deliberate ndi policies policies. oti atha kupanga promote um, a azimayi ku ma leadership eh titha kunena kuti kaya let's say ngati um, za ku councils whereby atha kunena kuti um, mipando iyi amene apikisane ndi azimayi Ti let's say kaya atenga kaya ndi 50% Yes. apikisane ndi azimayi 50% azibambo it means the gender balance pamene pa itha kutheka Yeah. yeah chifukwa uh, kunena chilungamo ngati dziko uh, kuti tionetsetse panopa azimayi of course tikuyesetsa kuti tiwakokere kuti apite patsogolo komano zikuvutabe kuoneka zoona kuti gender balance ndi malawi muno ikutivuta ndiye pakuyeneka ndithu patachitika ma deliberate policies ma deliberate policies amenewa ndi amene angathandizire kuti ngati dziko ah, ku nkhani ya gender balance komanso kupanga promote azimayi kukhala m'ma leadership zingakhale zinthu zoti zitha ku kutipindulira ngati dziko yeah, yeah.
no izizi ndizodandaulitsa pamakhonsolo 37 nzimayi mmodzi and mwina kapena kuma vice chairpersons mwina kapena cause 15 women have been elected komano apapapapapapa mm. I, I don't know muja mwafotokozera kuti i think we need to have ma deliberate policies yes sure. amene azipangitsa amayi kuti ndi abambo azikhala duziduzi Oh, mati duzi duzi yeah. sure. etu apa palinso nkhani ina akunena kuti coalition lauds apm on mombera university and part of the story uh, the, dele the delegation of state second vice president enoch chihana to champion the completion of mombera university Inkosi ya Makosi Mmbelwa University um construction works has ignited hope for completion of the project among stakeholders including civil society education coalition yeah ikutero nkhaniyi. Ineyo nkhani imeneyi nditangoona ka headline kokhako ndinakhala munthu wokondwa kwabasi. chifukwa mombera university ameneyu ngwapaka nthawi ndipo ukayiona ma from the photo sindinapiteko ukaona mm. from the photos mmene inangoyipangikira kunja and mbuyo mumaveka zakuti ndithu china chilichonse chimaoneka zakuti chilisete ndithu kumeneko mm. ngati zinthu zikuyenda whilst si mmene zinalili so kuona zinthu ngati zimenezi kuti tsopano Mombera University a- ayikako a mayi a chihana a chihana kuti ndi amene a- ayang'anire nkhani za kumeneku ali mpakana completion mpakana ithe Ah. i think ndi nkhani yabwino cause chinthu chimenechi ndiye kwa nthawi yatali chakhala chikukambidwa chifukwa ti- ndipo anthu tapangira makampeni ehe mafuna mafuna ndizina kuyankhulanso zomwezo kuti penapake tiyeni zinthu zina tisamazigwiritse ntchito nko- umaziwa zoti vuto limene lakumalawi kuno limene ndimaona ah, andale athu samatha kusiyanisa pakati pa service ndi favor chifukwa service is something which zivute zitani munthu mukuyeneka mumpase simungamanene kuti tabweresa mavu- mafuta mziko ta- tamanga sukulu

unenenso zinthu zambirimbiri ayi kumeko kumakhala ngati Eh, ndi kulakwisa ntchito yawo ndi chimodzimodzi mombera university si chinthu choti munthu akanene kuti tamanga university no no no no let's change our mindset mombera Let's change our university mindset. yeah, it's just a service because it will help malawians they, they are supposed to have mombera university sikuti mukwa- mukuwapangira favor iyayi aa ine zimenezi zinthu zimene nthawi zina zakene ukamamva olo anthu akamakamba kuti ah,

Focus now turns to leadership of parliamentary committees where most of the grueling legislative oversight and accountability work happens. Kumenekunso ndithu ndimaona ngati kuti kumenekuku leadership ya ma clusters aja ma komi- makomiti a ku nyumba ya malamulo when it comes to leadership tiziona expertise ya munthu komanso kuti i- iyo ili yapo munthuyo is he or she committed Mm. cause ngati palibe commitment Kom- komano nkhani ya makomiti uh, ndimaona ngati kuti its a high time you shouldn't be kwambiri kumakhala kutifaa kwambiritu makomitiwa uh, the word itself committee it means something for meetings yes

on agriculture mm -hmm. and then people are suffering to get food mm -hmm. those committees they should uh, they should bring uh, and uh, they should have an impact yeah yeah so ndipo chifukwa chake makomitiwa amakhazikitsidwa that's why mukadzaona pena pake kuti kaya eh, nthambi ina yake ya boma sikuchita bwino amayitana they get summoned kumene kuja fotokozani ndikuti zikutani Mm, nde nkhani ya leadership iyi iyi ndi yoti ndiyofunikira kwambiri imeneyi kumeneku tisayitengere ndale Mm, eh, ham. Pa- pa- pa- pamene pomwe abaya imeneyi tisayitengere ndale Mm. tione kuthekera kwa munthu Ndinakambapo tsiku lina lake kuti vuto limene lima, limene lilipo ndilonena kuti tikapita ku parliament kuja anthu mmalo moti apite akayimilire anthu amene anawasankha, zofuna zimene ana, za anthu amene anawasankha amapita kumakayimilira chipani. Ifeyo achipani tagwirizana zonena kuti chakuti chichiyende chonchi koma suzifunsa kuti kodi kodi anthu anga akufuna chani. Nde, utha kuona kuti anthu ambiri agwa amene amalimbikana kwambiri ndi zachipani utha kukhala mboni yanga sumayenera kumene kujako amene amakuvotera ndi anthu Yes. and anthu amene akuvotera aja fat tisanamizane, anthu a- anthu ambiri awa sanavoteredwe ndi anthu oti ndi azipani ayi. avoteredwa ndi anthu ena oti si azipani ndi anthu ena kuti they are just citizens koma ndi anthu oti they are having good will for their country yes so tiyeni pena pake tikapita kumene kuja zandale tiziziiwala kukhala kuti we are selfless, yeah. tiziziyika kaye that's why penanso pamabwera nkhani ija yonena zoti ku malawi sitingapite chitsogolo chifukwa ndale zimakhala throughout pamene mwina m'maiko anzathu pamene chisankho chatha zonse amazimika kaye apo Yeah. ndikuona zakuti ngati dziko apita bwanji chitsogolo koma kunotu ndale mpakana zimafika tsiku lotsekuliranso kampeni zovuta anthu osiya kulozana zala eh, iwe pamenepo eh, ta- ta- pa- paliponse eh, ndale pena paliponse so i think ngati dziko sitingapite chitsogolo tiyeni eh, pamene ndalezi zikufunika tizimike kaye poteropo ndipo chilungamo chiyende tichite moteromo okay.
apanso pali nkhani ina akunena kuti mzuzu airport road

za ma services amene ndimanena zija Yes. ndi zimenezi i think zikamachitika moteromo eh, zimapereka kachilimbikitso Sure. of course they are entitled to say komano eh, ena amangokhala basi they are seated phee comfortably Mm.
Kom- komano kwambiri apapa nkhani zikakhala za ndalama zimangofunika transparency and accountability kuti ndalama zija zimene munapanga allocate kuti mfuna mpangire nsewu zayenda chonchi and if uh, kaya ndi mp kaya ndi kansala kaya ndi ndani akuonesesa kuti zimenezo zikuchitika i think ameneyoyo nde titha kumuombera mmanja kuti timuombera mmanja kuti siokuba osati kuti kumuombera m'manja kuti wamanga msewu ayi koma anatha kutani kuyendesa zinthu okay Eh, tiye.
Wa- wa- wayendetsa wayendesa bwino zinthu pamenepo um, mwafotokoza simukumvesa ayi eh, pamenepopo ndamvetsa chifukwa it's walongosola zinthu Zinthu. chifukwa zinthu Zinthu. zoamayenera achite Achite ndithu ndithu.
koma Amayenera- wazilongosola bwino wazilongosola kusiyana mwina ndi ena amene samalongosola zinthu ndi pamene mm. pamabwera ma questions ambiri kuti Aha. wadya ndalama Ah. whatsoever yeah alright house approves 126.7 billion kwacha loan packages the parliament has approved two major loan authorization bills worth a combined 126.7 billion kwacha clearing the way for investment In the M1 and an expansive water and sanitation system in Jenda. I think imeneyonso ndi nkhani yabwino yomwe inalandiridwa ndi aphungu a zipani zosiyanasiyana ku nyumba ya malamulo kuti msewu wathu wa M1 usayime kukonzedwa upitirire msewu uja umagwira ntchito zochuluka kwabasi so Zoona. kuti tikaona mwina mma conditions ma, ma segments ena ake mma conditions amene ali sali bwino kwenikweni so ntchito yokonza ya M1 imeneyo i don't think ikanayima eh, tikanapindula ngati dziko i think ndi nkhani yabwino kuti msewu umenewu upitirire kukonzedwa i think we can move on to the business uh, segment I, I, I tried to check in my yeah, but, but um,

tsiku lake ndi ma Oh. alright i think tikhonza kupita ku arts and culture Okay, for arts and culture. Um, Alright, uh, VJ Ken spends the second night in police custody. Renowned videographer and social media influencer VJ Ken has spent the second night in police custody following his arrest for alleged child abduction and defilement. Muli ndi chonena mmene? Um, pa- pa- pa- pa nkhani imeneyi ndinganene kuti chokamba chenicheni palibe koma he is just a suspect Mm, yes so we shouldn't be rushing kuti mwakuti koma wa- kuyankhula zambiri yeah koma koma what i can say ndi chonena kuti um aliyese akhale pambuto pake Okay. azitha kudziwa zonena kuti ine ndi wamkulu ine ndi wang'ono zakutizi ndisapange koma ndikuona ngati pali ka moral decay ka moral decay kamene kaka Of course some can argue komano ka moral decay akaka titha kukaika kuti pali on the um, both sides because this is uh, ma cases awa akuchulukira kwambiri kuti uwonesese Yes.
nde ndikuona ngati kuti parental care pena pakeso ikuoneka ngati kuti um, ili ndi mavuto pena pake chifukwa kuti uonesese akumapezeka kuti ana amene akupanga iziziwa Ah, ndi ana ang'onoang'ono Yes. ati akumapezeka ali mmaclubs mmapubs and then munthu wamkulu apezeka zoti wamuona kumene kuja akulimbana naye ndiye sikutinso wamkulu yonso timsekerere ayi wamkulu yonso azizicheka somebody anapanga ndakatulo kuti ndionese chaunzika Yes. zimaoneka ngati ndithu zofoyira

ili ndi chimwemwe kulengeza za ulendo watsopano wa ndege olumikiza lilongwe ku malawi ndi mzinda wa entebbe ku uganda kuyambira pa 15 december 2025 ulendowu udzichitika kanayi pa sabata iliyonse lolemba lachinayi lachisanu ndi lamulungu kupereka mwayi wabwino olumikizana ndi mayiko ena